ekene m unu ọma bụ maazị Onyekachukwu anyị bịara iwetara unu tata the history of Ojebe Ogene ka Ojebe Ogene si wee dị anyị na-anụ Ojebe Ogene kemgbe mana anyị bịa ka anyị kọwatara unu ka Ojebe Ogene si wee dị maka na onye ọbụla kwesịrị ịma ebe o si wee bịa ụwa ụfọdụ na-ajụ kedu ebe bụ Ojebe Ogene gịnị bụ Ojebe Ogene ụfọdụ na-afụ ebe ojebe ogene tv a wee na-asị kedu ndị bụ ojebe ogene a na-ekwu maka ya one ojebe ogene bụ a clan dị under Udi local government ogene bụ nwaanyị nụrụ di n'ihi na ọ mụtara ofu nwa nwaanyị ọga ya bụ di ya na-anụ ya wee na-emegbu ya maka na ọ mụghịwa ọzọ ofu ọ mụrụ amụ wee bụrụ nwaanyị mgbe ogene na-achọ ịnwụ ka ọ kpọrọ nwa ya nwaanyị bụ ojebe n'ihi na ojebe bụ nwaanyị mara ezigbo mma o wee gwa ojebe nwa ya sị ya na ya na-agọrọ gị ọfọ taa na ya ataka afụfụ na afụfụ niile ya tara na be di ya bụ maka na ya amụrọ nwoke and maka na ofu nwa ka ọ mụrụ o wee gozie nwa ya nwaanyị bụ ojebe wee sị ya na ọ ga-amụ ọtụtụ ụmụ na ọ ga-amụ ọtụtụ ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị wee gọkwa ya ọfọ sị na nwoke ama m menetere ya gaa na ofu nwoke na ọ ma-anọ n'okpuru ofu nwoke na ụmụ nwoke ga na-achụ ya na-abịa ganye na ọ kaa nka wee dịchaa n'ụwa ya ihe a bụ ọfọ mama ya bụ ogene gọrọ ya ojebe ogene bụ ojebe nwa ogene otu a ka afa ojebe ogene si wee bịa nwoke izizi nụrụ ya wee bụrụ nwoke a na-akpọ eri udene eri udene a shi from anambra state na anambra state o shi ọ agbụrụ eri being the father of the igbo land eri udene a bụ ị bịa n'afa eri udene nọ udene otu e si akpọ udene na ana be anyị udenne udenna so ọ eri bụ afa nne ya afa ọ na-aza o wee bụzi eri udenne so mana translation wee kpọọ ya na-akpọzi ya eri udene na ọ yawa bụ ihe bụ first husband nụrụ ojebe ogene eri udene bụ onye a great farmer na-akọ ugbo e ji ugbo wee mara na settlement ebe ọ nọ wee na-akọ ugbo ahụ ka akụkụ na mmemme ya na-eto e wee nwee a great flood that year ide mmiri wee bịa tochie ihe niile ọ lụ too tochie tochie ma ụlọ nke mere na o mechara rigo n'enu osisi n'enu osisi ahụ ka ọ nọzi dute n'obi na farm settlement ndị agbata obi agbatazie na-abịa eneta ya na-akasi obi ọ nọ n'enu osisi ahụ n'enu osisi ahụ eri udene nọ ka ọ nọ na-eche kedu ihe ya ga-eme ma ndị ya ji ụgwọ ma ndị ya natachara ihe n'aka ọ ga-abụ ọ bụ na ele ewee ike ịkwụ ụgwọ o wee na-eche kedu ihe ya na ha ga-eji n'enu ebe ahụ ka ọ nọzi mmiri a na-ata o wee decide ya na ya mgbatụta ya n'enu ahụ na ya ga-achọrọ ụdọ kwụọ wee gbuo onwe ya ka ya dị sure na o nweozi ihe gbasara ya na ndị mmadụ mana e nwee nwanne ya nwoke bụ ọch- na-achụ nta a great hunter ọ na-agba nta ọ na-eje mba dị iche iche nwanne nwoke ahụ afọọla na izu ụka one ma one before ihe eme ka ọ na-abata ọ fụzie ka nwanne ya nwoke nọ n'enu mmiri atabago o wee sị ya na kọcharịa ya na ihe jere na ọ ya wee rute n'ala wee kwụ ụdọ nwanne ya nwoke sị ya na ọ ma nkwụ ụdọ ọ sị ya na o nwere ihe ya dị ndụ eme nwanne ya nwoke wee sị ya ọkwa maka na ide mmiri na-emebi ihe ka ọ sị ya na ewe ozi ya wee ya na aka ọ sị ya okay ọ bụkwanụ ya je gosi gị ebe mmiri na-adịrọ chaa chaa chaa na e nwee obodo ya gafetara ebe a na-achụ nta wee fụ na mmiri zoo hene ozugbo ọ na-ezoche ọ taa na ebe a nwere ugwu na mmiri zocheghe n'ebe ahụ ọ taa na mmiri ada efochi o wee sị ya na enweghị ụdị ebe dị ka ebe ọ sị ya ọ bụrụ na ya gosi gị ị ga-ekwe dị ndụ hafụ ịkwụ n'ụdọ ọ sị ya ee ọ sị ya ngwa ya ritute o wee si n'enu osisi ritute anọcha wee bido njem o wee duru ya dute ebe a na-akpọ ebe dute n'ebe o wee fụ- o gosi ebe a sị ya na mmiri zocheghe n'ebe a ọ taa ọ fụ na ọ- mmiri ahụ na-abụ o zoo ọ taa n'eziokwu o wee settle that place ebe ọ nọ na-akọ ugbo na-agagharị n'ime ọhịa o wee meetie this woman a na-akpọ ojebe ogene ojebe ogene mara mma na o nweghị nwoke ga-afụ ya nepụ anya o were kpọrọ ojebe ogene ya na ya anụbazie so nwa nwoke izizi ọ mụrụ ya bụ ebe ebe a bụ translation gbadata maka ihe a na-akpọ ya bụ ebete eri udene ebete eri udene dị in form of ga-asị obeta mana translation down to ebe na mkpọbiri a kpọzie ya ebe then nwa nke ịbụọ ọ mụrụ bịa bụrụ nwanyị wee mụọ igwe akọ igwe akọ a na-ezi onye ihe dakwasịrị igwe akọ a nụrụ di onye nụrụ ya bụ nwoke a na-akpọ okpoto okpoto a anyị na-ekwu maka ya nụrụ nwaanyị naabọ one from nkanu area the second person bụ igwe akọ nwa eri udene igwe akọ a mụrụ ndị ngwo ụlọ ọ ya mụtara ngwo a na-adịghachi ngwo wa ngwo akọ ọ translation bụ a na-asị ngwo wa ngwo akọ it should be ngwo wa igwe akọ then the woman from nkanụ wee mụọ ngwo asaa ọ ya mere ị bịa na ngwo ndị nkanụ na-eti mmọnwụ ndị ojebe ogene side na-eme ihe odo ọ ya mere ị bịa na ngwo ngwo a- ngwo na-eme ma eme odo nwa nwaanyị ọzọ ọ mụọlụ eri udene bụ nke a na-akpọ ugwunye ka ugwunye anụwa toro n'odi onye nụrụ ugwunye bụ one man a na-akpọ ọnịcha agụ ọnịcha agụ mụrụ ugwu nụrụ ugwunye o wee mụtara ya ndị a na-akpọ nike a na-asị gị nike ọnịcha agụ ọ ugwunye mụtara nike then ugwunye ebie with ọnịcha agụ ọ dabaghọrọ ha ọ naa wee nụzie another man a na-akpọ eze dike ọ ugwunye ahụ ebe ahụ ka o si wee mụọ egede wee mụọ afa wee mụọ akpakwume mụọ nze wee mụọ oghu note na eri udene bụ a great farmer and the first husband ọ nụ o wee mee na ọ ya nwa ka ya na ya kacha bite aka ya na ya biri after ọ mụchara ya nwa ikpeazụ o wee fụ nwoke a na-akpọ iyime awubu iyime awubu ka ọ hapụziri eri udene wee nụwa wee mụtara iyime awubu obodo a na-akpọ abọ otu a ka ndị abọ na onwe ha si wee bịa Ọ- after ọ mụchara ya abọ o meetie a man a na-akpọ ogwugwu ebenebe ogwugwu ebenebe ahụ ka ya na ya biri o wee mụọrọ ya ukana remember na mama ya bụ ogene gọọrọ ya ọfọ na ọ ma nnọnata n'ofu okpuru nwoke and na nwoke ama mmenetara ya gaghị ma o megbuo ya ma ọ kpagbuo ya so o weghara ka gị na ya si wee misunderstanding nwoke ọzọ kwụ na line wee na-eche ya

edem nwanne ukwu edem wee metewe ọfụma o wee hapụ ukwu edem ya na edem wee biri o wee mụọrọ ya umulumgbe ndị a na-akpọ umulumgbe edem ka ọ na-amụcha umulumgbe edem o meetie nwoke a na-akpọ ojime igwe ọnyị ya o wee mụọrọ ya ukehe ọ ukehe bụ ebe o bi last ebe ahụ ka ya na ha nọzi mgbe ahụ yawa ya ka ahụ si wee yawa ya ndị ee ndị ukehe wee gbarụ bịakwute umurumgbe sị ya na aha adịghọkwa mama ha umurumgbe asị ha na ọ gbasara ha na ọ tọturu ha ntọtu n'ọnụ be anyị means na ha akabere aka sef ọ rapụ ha jee nụọ di ọzọ so na ọ tọturu ha na o nweghị ya gbasara ha na mama ha aha na ha ya ha makwara ka o si wee bi na be ha ha na-enete ya ya ha na-emezi the thing agbakwute ndị ọkpatu ndị ọkpatu were nabata mama ha aha na-adịghọ jekwuru ndị ndị ọhụm sị ya nekwe nekwe mama ndị ọhụm asị ya na mama ha hapụrụ ha n'oge otu a ka e si jekwuru ụkana jekwuru abọ anabataghị that woman na ahụ na-aya due to na di ha ndị a sị na ọ hapụrụ ha wee nakwuru onye ọzọ then ndị ọkpatu wee buru nwaanyị a butere nwanne ha nwoke bụ ndị ọkpara ebe ebe wee nabata mama ha sị na ọ mama ha ka ọ bụ ọ sọ ya bụ na ọ hapụrụ ha jee nụọ di ọzọ na ọ mama ha ka ọ bụ ebe a ka ọkpatu na-abịazi na-enete mama ha bụ eb- eh, ojebe ogene otu a ka e netegide mgbe nwaanyị a chọrọ ịwụ o wee kpọọ ọkpatu gbaa ebe tukwuo ha ana wee gọzie ha jikọọ ha sị ya na relationship ha ga-akacha relationship ga-adị n'ụmụ ojebe ogene niile ha wee nọrọ ebe ahụ wee sị ya na onye waa awa mepuo nwanne ọya ma ọ waa awa mee nwanne ya ihe ọjọọ na ọ ma adịnatara onye ahụ mma maka ndị a na-amụta taa na-amaghị the relationship between ọkpatụ and ebe ka m gwa gị onye ebe wara awa fụ ọbara onye ọkpatụ mepu onye ọkpatụ ọbara maọbụ onye ọkpatụ imepu onye ebe ọba- ọbara ọ da ana scot free and all that relationship bụ ihe merụ na ndị ọkpatụ na-abịa pilgrimage n'ebe once in every 10 years ọ bụrụ na ị bụ nwoke ọkpatu mee towe tochee ma i sohọ jee pilgrimage ndị age grade na-aga n'ebe ha na-afụta onwe ha azụ na onye ahụ ezube mana nwoke dịcharụnụ mee age grade ahụ gaa pilgrimage n'ebe jee ebe ahụ e yiri ojebe ogene ha agọcha ọfọ kpee ekpere nata na-afụ onwe ya as a fulfilled man and na ọkpatu taa ọ bụrụ na ị na-aya na ị merụrụ aka na e nwe ka i si wee rụrụ aka bịa ndụ dị agha ị ma etinyenata ụkwụ na that ancestral home of ojebe ogene ebe ahụ e were ya n'ebe because ọ bụrụ na ị gaa ihe e yere gị bụ 4 days or before 7 days onye aha wụọ so ụfọdụ na-adị bịa the pilgrimage soro bịa ihe age grade ahụ o ruo that time a ga-abanye ebe ahụ ka enye excuse ị fụ ha ụfọdụ amịcha azụ ị manụ onye aka na-adịghị onye aka ya na-adịghị ọcha mana onye ọkpatụ ọbụla jechere ebe ahụ pụta na-afụ onwe ya as a fulfilled man otu a ka o si wee dị na relationship ebe na ọkpatụ then ndị ụmụọka bụ ndị anyị na-akpọ the eighth son of ojebe ogene kịta bụ ndị migrate from ọhụm ọhụm ka ndị ụmụọka si wee migrate ebe a ha nọ so ụmụọka bụ part of ọhụm mana today ha abụgo a full community full town e nwe na ojebe ogene n'ụbọchị nke taata ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ ihe anyị ji wee kọwa akụkọ a bụ ka anyị nwee ike ịgwa ọha na eze ka ojebe ogene si wee dị maka ndị na-anụ maka ojebe ogene na amarọ ebe ojebe ogene dị ụmụaka ibe anyị ndị nọchakwanụ outside onye fụ nwanne ya ọ mara ka ya na nwanne ya si wee relate ị fụrụ na anyị amatago ka ngwo na nike si wee relatekwa to ojebe ogene ma ndị ugwunye so ọ otu a ka anyị si wee na-eweta ya n'ụbọchị taata anyị ka ga-ewetakwa akụkọ anụwa ọzọ wee merie ya na-akọ ya na-agbago ka e si wee bịa tinye na ya agaghị ruo ebe ana igbo bidoro udo dịrị unu anyị ekene unu aka m bụkwa maazị Onyekachukwu